fa wa i kafirilama bɛ ala sɔrɔ kaburu kɔnɔ bilahi janto i yɛrɛ la moro danbe ko la a sɔrɔli n'a sɔrɔbaliya do bile janya i kɔrɔtɔtɔ don ka bɔ yan n'o tor'i kɔnɔ bilahi i tɛ sɔn diɲɛ kanu k'i bali ala ta kɛli la naam

diɲɛ nafolo faralen ɲɔgɔn kan a etazibaw jɔli a dagabana mobiliw sanni a miliyaridɛriya kɔfɛ ko ko wɛrɛ bɛ yen moro ko wɛrɛ bɛ yen dɛ ayi nafolo in sɔrɔlen t'a bannen ye i bɛn'o dɔn bilayi don min na n'i furanna ka da saya dilan kan aa moro k'a ye ne ka etazi n'a caya a si ma se ka jɔyɔrɔ kɛ ne ka bana in furakɛ la miliyari n'a caya bana ma se ka kɛnɛ ne ka jama in n'a caya o ma se ka don ne ni bana gɛlɛya cɛ an ye Point G kɛ ka Gabriel Touré kɛ ka bɔ Mali la yan ka taa Maroc ka taa Espagne ka taa France fo Amérique fo Chine ka diɲɛ jamana bɛɛ kɛ hali sa bana kelen ma se ka kɛnɛya aw ye o don la i bɛna a dɔn ko jaa diɲɛ farali ɲɔgɔn kan o t'a bɛɛ ye ka taa la fo belebele walawala Faruku Moro o t'a bɛɛ ye dɛ ayi o t'a bɛɛ ye bilahi i jigi tigɛlen dalen saya dilan kan i b'a dɔn ko setigi wɛrɛ de bɛ yen min ni e bɛ kɛ ka se min nata o tɛ kelen fa nafolo n'a jɔyɔrɔ don kɛ nka ni ala mago jɔr'i la nafolo jɔda bɛ bilen bilahi o miliyaridɛri joli joli su bɛ kaburudo la o wura joli joli su bɛ kaburudo la o dagabana joli joli su bɛ kaburudo la jɔn b'o hakɛ dɔn ni ala yɛrɛ tɛ bilahi i ka nafolo cayara cogo o cogo bilahi cɛw y'u tile kɛ yan miliyadɛriw la fo k'i sa i t'olu sɔrɔ hali sendafura la kuma tɛ ka ko la mana ala ko mamadu a f'u ye ko diɲɛ girin t'a bɛɛ ye k'u bɛn'a dɔn sɔɔni u bɛn'a dɔn
i furannen ka da saya dilan kan i donnen sakaratu la k'a ye etazi ma mago ɲɛ vila ma mago ɲɛ mɔbili n'a caya o ma mago ɲɛ jama n'a caya o ma mago ɲɛ i ka senkolaya bɛɛ foyi ma sɔrɔ i ka se kɔnɔ min sera ka don i ni saya cɛ o don la i bɛn'a dɔn ko diɲɛ caya ɲɔgɔn ye ko jaa e tun bɛ kɛ k'i yɛrɛ malasa o kun t'a bɛɛ ye Thumma kalla sawfa ta'lamun. Segin Muhammadu a f'u ye k'u bɛn'a dɔn. K'a fɔ diɲɛ girin ko o t'a bɛɛ ye. Wala baw mun de ye. Bilahi. Masoro ka laɲini. Moro. Ala kama morikɛ. Saya sigara selen kɛnfɛ la i ɲɛ niminɛ mɛlɛkɛ ɲɛ. Aw ye o. I b'a dɔn ja diɲɛ horo hara ye o kun da bɛɛ bilahi i b'a dɔn ko o kun da bɛɛ niminɛ mɛlɛkɛ kelen ka ni ta juru bila i sɔn denkɛ la k'a ye ne bɛna n kɔ don n ka etazi la bolo wɛrɛ de bɛna o mara n kɔ yan min ne yɛrɛ tɛ kelen ne bɛna n kɔ don musow la cɛ wɛrɛ bɛna olu furu n kɔ yan minnu ni ne tɛ kelen ne bɛna n kɔ don n denw na Fa wɛrɛ de bɛna i ye olu la yan min tɛ ne ye ne bɛna n kɔ don n ka miliyari in na o bɛna tila bolo wɛrɛw de fɛ ne kɔ min ne tɛ kelen aw ye o don la i bɛn'a dɔn ja diɲɛ farali ɲɔgɔn kan k'o kun da
Wuli!
Kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin. Tiɲɛ don dɛrɛ Muhamadu a f'u ye A di kɛnɛma. ko walahi Naam. n'a y'a sɔrɔ u kun y'a dɔn Ɔhɔn. hakika ɲɛ kan Naam. k'a fɔ wulibali de ye ne Ala bɛnɲɔgɔnya ye Tiɲɛ. nin diɲɛ in ye sangade ye Naam. bilahi Ɔhɔn. u kun tɛna u si ban ne Ala kotali la Wala. ani diɲɛdenya A yamaru a d'a ma kelen kelen. Tari i m'a fa. Ala kama morikɛ.
ne m'a f'i ye kuranɛ ko ten ni saya mɛlɛkɛ jɔra kafiri ni bɔli kan Naam. a b'a fɔ mɛlɛkɛ li mawtu ma dɛ ee niminɛ mɛlɛkɛ n'i hinɛna n na ka ne ni to yen n ka etazi ninnu filɛ n bɛ nin bɛɛ d'i ma n denw ni musow filɛ o bɛɛ ta tari ne kelen na kisi tari ma fa niminɛ mɛlɛkɛ b'a fɔ dangatɔ ala y'a f'e ye k'a bɛ surɔfɛn minɛ wa e bɛ fɛn o fɛn jɔ ala la a jumɛn ne bɛ i ka cɛya min s'i ma ko ala de y'i garijɛgɛ ka sɔrɔ i ka cɛya tɛ ka nin bɛɛ d'i ma ka segin k'a ɲini i fɛ i ka hinɛ sendaw na i ka sarakati bɔ i ka jaka bɔ segin i ka ala ka diinɛ dɛmɛ i ka garijɛgɛ la ala ye min d'i ma ka se to ye e sɔnna saraka bɔ ma e hinɛna dɛsɛbaatɔw la e sɔnna ka ala niyɔrɔ bɔ i ka nafolo la i ta tiɲɛnen halakilen e b'a fɔ i b'i ka nafolo di ala ma ko k'i kunmabɔ kɛ a la wa ha ayi nafolo tɛ minɛ saya kuma na bilahi kuranɛ y'o fɔ an ye dɛ suratul munafiqina lajɛ ala ko a ye ɲumanya kɛ a ka garijɛgɛw la yanni saya nali cɛ ni waati dafara ko fɛn tɛ fara a kan wa fɛn tɛ bɔ a la Bilahi o de la kira ka kuma dɔ bɛ yen a ko lahara don ko bɛɛ na nimisa kafiri fara silamɛ kan nafigi fara muzabuzabu kan ko maa o maa n'i wulila ka bɔ kaburu kɔnɔ i ɲɛ lahara jɔ kɛnɛ o bilahi i bɛ nimisa dan tɛ nimisa sahabaw m'a faamu u ko kira ma yala o nimisa ye jumɛn ye kafiriw ka nimisa an b'o faamu nafigiw ka nimisa o ye kɛnɛkanko ye boli sɔnna ala juguw ka nimisa an b'o faamu mɛ bɛɛ ka nimisa kɔrɔ jumɛn b'o la kira ko nimisa ye fila ye maa minnu y'u tilen ala ka sira kan ka ɲuman kɛ ala k'u k'a to u y'a to ala k'u k'a kɛ u y'u seko k'a la olu ɲɛ lahara jɔ kɛnɛ ɲɛ ko bilahi olu bɛ nimisa mɛ olu ka nimisa ye jumɛn ye ne ye danganiya yɛrɛ ye k'a fɔ ko in ye wulibali de ye siga t'a la Naam. mɛ ni ne kun danganiyara ka ta Ɔhɔ. n kun na dɔ fara n ka kɛta kan Tiɲɛ. n kun na n jija Naam. n ye min kɛ k'o dubulu kɛ Allahu akbar. Wulibali. bilahi Wala wala yamaru. ko ɲumankɛlaw ka nimisa ye nin ne ye Ɔhɔ. u ɲɛ lahara jɔ kɛnɛ ɲɛ tari ma fa Wulibali. n'a y'a sɔrɔ a min kun bɛ waa kelen saraka don o don Naam. o b'a nata ni ne kun y'a dɔn tan Ɔhɔ. hali ne kun k'a ka waa tan ye don o don a min bɛ arakan tan ne seli su o su o b'a fɔ ni ne kun y'a dɔn tan hali n kun k'a ka arakan kɛmɛ kɛmɛ c'est-à-dire ɲumankɛla b'a nata ko hali ale ka segin ka na diɲɛ kɔnɔ ka dɔ fara a ka kɛta kan pour a ka saraba gagner lahara don O ye nimisa ɲumanama ye kɛlɛkɛ farikun ala m'an ta kɛ o ye ala k'o kɛ kira kama sɔla ala rasul jugumankɛlaw ka nimisa ye jumɛn ye ni ne kun y'a dɔn hali ne kun kɛ kɛ ɲumankɛla ye ɔ o de ye masiba ni bɔnɛ ye sa se t'i ye ka segin bilen wa i ye min kɛ o tɛ se ka effacer o tɔ bɛ kɛ jahanama de kɔnɔ o nimisa n'o tulo ala kana an ta k'o ye ala k'o kɛ kira bonya kama sɔla ala rasul ala muhamadu tiɲɛ na n'u kun y'a dɔn k'a fɔ ne ala bɛnɲɔgɔnyali siga t'a la walahi u y'u si banni min kɛ diɲɛ denya la diɲɛ kanu na diɲɛ farali la ɲɔgɔn kan u kun n'o kɛ ne ala ɲinini bilahi a lajɛ kɛ n'a fɔra ko diɲɛ denya sira dɔ bɛ yen découragement b'o la hali n'a fɔra su o su an ka si ka balani dɔn ka tile k'a dɔn hali i sen mugulen n'i koron don ka taa balafɔ kɛnɛ kan bilahi A ka fɔ ko kɔnsɛri bɛ yen diɲɛ den lakikaw kɔnsɛri bɛ nege bɔ olu la dɛ hali n'a kɛra su o su u ka siɲɛ saba kɛ bi bɔ dɔ la ka taa dɔ la ka bɔ o la ka taa dɔ la bilahi n'a fɔra u k'u si tɔ ka su o su kɔnsɛri saba saba a tɛ nege b'u la wa a t'u tɔɔrɔ a tɛ gɛlɛya Tari ma fa mɛ ala ko sira o de bɛ nege bɔ ni waajulu sigira ko fila dɔ kɛra ni ala ko in na sa bi m'an bila nin na an tulokɔrɔla tɔɔrɔla a y'a to an ka dɔn bilahi o ye waajulu de ye mɛ n'a kɛra diɲɛ denya ye o tɛ nege bɔ an tɛ décourager o la wa an tɛ salaya o la wulibali cɛ Ɛ don o don wajulu don o don ala ko o bɛ nege bɔ nka don o don sugu la taa o nege bɔra de hali sini sɔgɔma taa gudɔrɔndaw la sira fan bɛɛ tɛ bloqué ko an taatɔ don dugu kɔnɔ e y'a mɛn jɔn da don dɔ la ko dugu kɔnɔ taa nege bɔra to so k'a lajɛ kɛ n'i tora yen min b'o la i b'o dɔn kulubali cɛ don o don i bɛ taa sugu la a diyara o i bɛ taa a ma diya o i bɛ taa sugula taa ma nege bɔ i ka baara yɔrɔla taa ma nege bɔ dugukɔnɔla taa ma nege bɔ mais ala ko i da yɔrɔ laban jɔrɛli o de bɛ nege bɔ e yɛrɛ k'a lajɛ n'an kun y'a dɔn hakika ɲɛ kan ka da la danganiya tiɲɛ na k'a fɔ lahara ko ye tiɲɛ ye tigitigi siga t'a la bilahi ala ko baara kɛtɔ an fɛ diɲɛ kɔnɔ yan an kun tɛ salaya wa a kun tɛ nege bɔ an na bilahi o de la an b'a fɔ a ye ka maa ye min cɛsirilen don ala ɲinini na a tɛ salaya su ni tile kura bɛ fara cɛsiri kan hakilima o o tɛ kabako ye mais ka maa ye min cɛsirilen don diɲɛ denya la a cɛsirilen don diɲɛ ɲinini na o de ye kabako ye sabu a kan ka sɛgɛsɛgɛ de est-ce que hakili b'a la wulibali cɛ e kɛtɔ ka diɲɛ girin i kɛtɔ ka diɲɛ denya sira minɛ i kɛtɔ ka hami ko n ka diɲɛ sen bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni hakili b'i la e ka miiri bani minnu y'i kɔn a kan yan olu taara min Ni masaya don masakɛ joli joli y'a tile kɛ nin dugukolo in sanfɛ ka kɔn anw ɲɛ ni dawulatigiya de don dawulatigi joli joli y'a tile kɛ ka kɔn anw nali ɲɛ ni ŋaaraya don ŋaara joli joli y'a tile kɛ yan ka kɔn anw nali ɲɛ ni ala kota ni fako don o joli y'a tile kɛ yan ka kɔn anw nali o tuma na ni hakili b'i la n'i sɔnna ka miiri ka taasi bilahi o b'i décourager diɲɛ denya la o b'i décourager ala kota la bilahi o b'i décourager diɲɛ farali la ɲɔgɔn kan ko sabu laban t'a la tari ma fɔ mana ka maa ye min cɛsirilen don diɲɛ denya la min cɛsirilen don ala kota la o de ye kabako ko ye mais n'i ye maa ye min cɛsirilen don ala ko la i ka kan k'a fɔ de ko karisa y'a yɛrɛ dɔn wulibali don dɛ i n'i ka diɲɛdenya bɛɛ o y'i kɔn a kan yan tari ma fa fa ko min kɛ bɛ ka nɔgɔya an fɛ yan n'o ye jɛnɛya ye maloya t'o la bilen ne y'a f'i ye bi ta ninnu ye jɛnɛyakɛlaw ye olu ye yɛrɛ nɛgɛnnaw de ye n'o tɛ jɛnɛyakɛla hakikaw tɛmɛna N ko jɛnɛyakɛla hakikaw tɛmɛna minnu kun y'a dafalen ye bi ta bɛɛ malobaliw de ye n'o tɛ jɛnɛyakɛlaw tɛ n bɛ kelen d'i ma a la n bɛ tɛmɛ ni wala datɔ ye Muru Kesu Bunu Hajari e ka dɔnnibaw ɲininka Muru Kesu Bunu Hajari ye san bi saba de balo dugukolo kan san bi saba kɔnɔ su o su n bɛ muso jɛnɛya bi muso ba kelen tile o tile n bɛ muso jɛnɛya bi muso ba kelen bizil arshil majid a ye diɲɛ dɔnnibaa bɛɛ ɲininka a ka jɛnɛya minimum a tɛ jigin min kɔrɔ su fɛ ba kelen tile fɛ ba kelen muso ba kelen su fɛ muso ba kelen tile fɛ a ye san bi saba k'o la a tɛ jigin o kɔrɔ su si a tɛ jigin o kɔrɔ tile si Muru Kesu Bunu Hajari o ɲɔgɔn ye jɔn ye ka kamalen jalaki ninnu na o ɲɔgɔn b'u la abada si Muru Kesu ka jɛnɛya sera degré dɔ la n y'a fɔ i ye ni adamaden talonna misali la i sen tigɛra walima i bolo tigɛra joli de bɛ bɔ mais ni Muru Kesu fari fan dɔ kun tigɛra au lieu que jeli ka bɔ maniyu ji de tun bɛ bɔ a tigɛli da la bilahi versé de tun bɛ bɔ Muru Kesu tigɛli da la a ka jɛnɛya bonya fɛ a dan t'o ye O bɛ e bɛ suma o kɔrɔ a ka diɲɛnabɔ bɛɛ kɔnɔ ko ale wolola fo ka taa se a ta tiɲɛni ma ko ale ma deli k'a fɔ muso ma n b'i fɛ jɛnɛya la n'i banna a la ni muso saba tɛ muso saba san bi saba kɔnɔ ko muso si ma ban ale la ni muso saba i y'o muso saba dɔn? Muso fɔlɔ a y'a sɔrɔ o jiginnen don o bɛ kan k'i ko ka joli bɔ a yɛrɛ la ɛ a ko o ma n b'i fɛ jɛnɛya la o ko Muru Kesu nin cogo in yɛrɛ la a ko kosɛbɛ o ko a to n ka joli ko ka bɔ n yɛrɛ la fɔlɔ ee a ko o ma a to fɔlɔ ne ma k'o banna a la bilahi o de ye muso fɔlɔ ye min banna a la a ka diɲɛlatigɛ bɛɛ ko a to n ka joli ko ka bɔ n yɛrɛ la an ka sɔrɔ ka kɛɲɛ n'a ye k'o banna ale la muso filanan a taara a sɔrɔ o bɛ jiginni yɛrɛ la o ma tila jiginni yɛrɛ la fɔlɔ a k'o ma k'a b'o fɛ mm. e o ko Muru Kesu a to n ka tila denwolo la sa ni n tilala n'i sɔnna an n'an kɛɲɛ n'a ye nka a to n ka tila denwolo la e a ko o ma ko o fana banna a la o y'a filanan ye sabanan a y'a sɔrɔ o bɛ sigara la o bɛ ɲini ka na sa o ko a ma Muru Kesu a to n ka sa sa a ko o ma ko o fana banna la ne ni muso saba tɛ ko ale ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ a m'a fɔ muso si ma ko a b'i fɛ n'i banna a la bilahi ni Muru Kesu tun bɛ na dugu min na Dagabana bɛ cɛ o cɛ bolo bi da sɔgɔ a muso da la de k'i sigi a da la fo muru ka su ka bɔ a ka dugu la bilahi n'o tɛ a ɲɛ ye muso ɲɛ a t'a da bilahi e ni ala cɛ e e ye kɛmɛ fila bil'i kun su joli joli ka si ka yaala fo fajiri i ma fɛn sɔrɔ e ye jɛnɛyakɛla ye yɛrɛ nɛgɛ de siɲɛ joli joli i ka waa tan n'i ka waa mugan bi tiɲɛ su fɛ I bɛ tila ka si ka yaala i ɲɛ tɛ da kan i bi n'i kuru k'i da nɛnɛ na n'i yɛrɛ ye wa taara i sago
e ye jɛnɛyakɛla ye i bɛ k'i yɛrɛ nɛgɛ de bilahi mori ke su de tun y'a ye san bi saba su fɛ ba kelen tile fɛ ba kelen ne ko k'i b'o kɛ i ta tɛna tiɲɛ wulibali tɛ kuma na ne y'i yɛrɛ nɛgɛ ko e ye jɛnɛyakɛla ye k'i bɛ o kɛ sanga wuli ye k'o jira k'i tɛ maloya n'a ye ee e n'an kɔ jɛnɛyakɛla yɛrɛw tɛmɛna bilahi i t'olu sɔrɔ hali u sen dafura la kuma tɛ ka kari n y'a f'i ye lahara don jɛnɛyakɛlaw ka darapo de bɛ di muru kɛ su ma a cɛmanw n'a musomanw ale de bɛ darapo minɛ u ɲɛ fɛ bi sɔrɔ ka jɛnɛya tabali gosi u kunna k'u kungolo mada k'u suru jahanama bilahi n y'a fɔ i ye i janto i yɛrɛ la jɛnɛya ye mako sa ye maa o maa ye siɲɛ kelen k'a la i k'alijinɛ ma garanti maa o maa ye siɲɛ kelen k'a la fo ni ala hinɛn'i la n'o tɛ i k'alijinɛ ma garanti sabu kira ko jɛnɛya siɲɛ kelen k'o bɛ jɔn ka san bi wolonwula bato de cɛ Bilahi ɔ san bi wolonfila sɔrɔla o ye jɔn ye anw na yan o ma dɔgɔya ɔ mɛ anw ka baara de bɛn bɔ o ma samedi su tɛ da kuma tɛ dimansi su ma mɛ o bɛɛ la e jigi bɛ alijinɛ kan ko misiri tɛ fɔ e kɔ kana dan misiri tɛ fɔ n kɔ ma yɛlɛma ka kɛ misiri ye jɛnɛyakɛla hali ni misiri binn'i kan Ɔnhɔn. kafiri t'i kɔ jahanama Siga kɔnɔ t'o la fewu. bilahi Kulubali. kuranɛ lajɛ suratu israɛl lajɛ hali ala m'a fɔ an kana jɛnɛya kɛ Ayi. ala ko an kana surunya la de Naam. kuma tɛ k'a kɛ Allahu akbar. wala takrabu zina Ɔnhɔn. innahu kana fahishatan Hey. wa sa'a sabila Allahu akbar. ala ko a kana surunya la Ɔnhɔn. kuma tɛ k'a kɛ Kulubali. bilahi Wala farugu. Mɛ anw ko ala ma ayi an tɛ dan surunya ma o an b'a kɛ de fo ka dipilɔmu sɔrɔ a la o de ye ɲamɔgɔden ye a b'an ka seli la du bɛɛ kɔnɔ bilahi jɛnɛya dipilɔmu tɛ ɲamɔgɔden de ye o de don o y'i ka jahanama lese pase ye sa bilahi a jira la karisa kɔni lese pase dira ale ma n'a sara dɔrɔn jahanama dirɛkiti bilahi kɛnɛkanko de don an fɛ yan o fana bɔra maloya ko la aja ni laji denmuso bɛ ɲamɔgɔ den sɔrɔ u bɛ tila ka sumu sigi o denkunli la a n'a ka ajɛya b'i sigi denkunli kɛnɛ kan ni waa kelen kelen ni waa fila fila ye ka jeliw sɔn a denmuso ka ɲamɔgɔ den wololi kɛnɛ kan K'o ye silamɛmuso ye k'a jigi bɛ alijinɛ kan, a kɛra masiba ye, laa ilaaha ilalaah, Mahamadu rasululaah, salala alehi wa salama, sɔli, o kɛra anw ka diɲɛ laban silamɛ ye, wuli, maloya t'a la bilen, i jija dɔrɔn fa ka y'a la, alahu akbar, bilahi, wuli, denmuso ye kɔnɔ ta dɔrɔn, ɛɛ Asitu i bɛ fɔɔnɔ na dɛ, kɔri fa b'a la kɔni, han, o de bɛ f'i ɲɛna, a kɛra masiba ye, bilahi, wuli Ɛɛ n'i ko ko fa b'a la dɔgɔ ni sebatigi in n ko denkɛ de ta o tuma na i garijɛgɛ jara a jɔra a la wa n'i ko ko o ye baara ban i tɛ kɔrɔfɔ i tɛ nɛni i tɛ dɔgɔya ni den wolola fa b'i ɲini ka na dɔrɔn u bɛ tɔgɔ dɔ d'a la ka karamɔgɔ kafiri dɔ wele ko n denmuso y'a yɛrɛ sɔrɔ nka u ye fɔ ka bɛn kɛ Woro ma bɔ fɔlɔ sa nka o kumalen don yɔrɔ o tɛ ɲamaden ye dɛ karamɔgɔ b'i ɲɛda lajɛ fɔlɔ ni dɔɔnin b'aw kun na ɛɛ u ka ko ka gɛlɛn kojugu n'o tɛ nin ye halala ye nin kulobilen yɛrɛ bilahi a b'a kɛ halala ye k'a kun di ka silamɛ tɔgɔ da a la karamɔgɔ an fɛ yan bilahi ɔ mɛ a lajɛ surɔ ne m'a fɔ aw ye bamanan kafiri dɔw y'u yɛrɛ fa k'u denmuso furula k'a ma sɔrɔ bilahi mɛ e ko i ye silamɛ ye i bɛ ala fɛ e jogo kɛra nin a jate minɛ an fɛ yan bilahi ni ɲamɔgɔden wolola ni fa yera a la wɔyɔ t'a la bilahi ni fa ma ye min na sa o de kuma bi caya hali ni fa ma ye min na ni senin b'o ka mɔgɔw ye u bɛ taa fa jagoya ɲini k'a k'o la bilahi ɛ denmuso bɛ kɔnɔ ta n'a nana fɔ fa ye walima ba ɛ fa ye gendarme ye walima o ni gendarme dɔ ka di naamu a b'a fɔ ko i denmuso c'est à dire i den fa ye jɔni ye Kulubali n'a ma se ka fɛn fɔ a b'a fɔ i dangatɔ n'i ma fa ɲini a la n b'i ta tiɲɛ tuma na a bɛ se k'i kun ja ɛ a bɛ se ka fa kelen fɔ a la Alahu akibaru. su kɔnɔ ale ni kamalen naani duuru wɔɔrɔ bɛ bɔ Naamu. ale bɛ se k'a fɔ ko jɔni ne ta don kɛra wulu ye ɛ Fa bɛ wulu den la a bɛ da n'a y'i kun ja a b'a lajɛ min bɔgɔ ka fɛgɛn kamalen ninnu na o na kɛ Karimu ye sa a bɛ se k'a fɔ ko Karimu ne ta don Karimu ne binna n kan o de ta don u bɛ Karimu diyagoya wele ka na Asitu ko k'e de ta y'a den wa jɔ a la dɛ i ka hɛrɛ b'o de la n'i ma jɔ a la an bɛ taa n'i ye camp un na ɔ se t'o ye se t'o somɔgɔw o bɛ se ka ko wa ne ta don o bɛ ko baara bilahi kun bɛ di k'a kɛ Karimu ta ye ka sɔrɔ ala b'a dɔn a ta tɛ an fɛ yan bi e ka na cɛ mais nin kɛbaga ninnu bɛɛ de ye silamɛ y'an fɛ yan a tɛ kule k'i bolo sin a si ma yan ko karisa t'a la n'i y'a kɔrɔbɔ don o don k'a fɔ sunguruba jatigi ye ɲamɔgɔdenw mɔkɛ ye misiri kɔnɔ ko karisa ye kafiri ye bilahi a bɛ taa n'i ye polisi la ko a ye ne neni ko sabu a ko ma ko kafiri ɛ cɛkɔrɔba ɲamɔgɔden jatigi n'a fɔra e ma ko kafiri t'a dɔn o tigi y'i valoriser a ye jala d'i ma min di ka na k'an ka fɔ i ma de ye ko nafigi o ka jugu ni kafiri bilahi cɛkɔrɔba dayusu ɲamɔgɔdenw jatigi jatigi sunguruba jatigi Ɔhɔn. jogojugu bɛɛ bɛ bɛn cɛkɔrɔba min fɛ yen Tiɲɛ. n'i k'o selila ma ko kafiri Naamu. i ye valeur dɔ d'a ma min t'a la Siga t'a la. a fɔ o de ma ko nafigi A finman. kafiri ka kusa n'a ye Alahu akubaru kulubali bilahi wala la baw mun de ye Modibo a y'a janto jɛnɛya la kulubali kana sɔn k'i ni dungɔ labato Ayi. maa si ka baara ma kɛ jɛnɛya ye Ɔhɔn. k'i bi sa a ka lahara don ka don alijɛnɛ Wuli. cɛ o cɛ sara a kan bilahi i bɛ jahanama kɔnɔ kira de ko ten a lajɛ n ko kira ko de jɛnɛya siɲɛ kelen k'o bi jɔ ka san bi wolonwula bato de cɛ a siɲɛ fila san kɛmɛ ni san bi naani o yɛrɛ k'a lajɛ depuis i ma sa fɔlɔ min b'i ɲɛ e t'o dɔn wa e tɛna dɔ wɛrɛ sɔrɔ ni bi seegin tɛ hali n'e ye kɛmɛ sɔrɔ san kɛmɛ ni san bi naani bato cɛlen don e bolo e b'i jigi da alijinɛ jumɛn kan A yɛrɛw k'a lajɛ wala yamaru an ye nin fɔ don min a don muso dɔw kasira kosɛbɛ minnu nana téléphone na ni minnu y'a fɔ aa karamɔgɔ ne kɔni ye tiɲɛni kɛ dɛ e ko ko siɲɛ kelen bɛ san bi wolonwula bato cɛ nka ne ye min kɛ hali ne t'a da dɔn o bɛ solutionner cogo di a ye belebele kulubali Aa n ko i bɛ kɛ ka kasi min kɛ n'o selen don i kɔnɔ n b'a solution f'i ye, walahi Fariku, n'i tuubira pelepele k'a jira Ala la, naamu, Ala ne kɔni n tun b'a kɛ, ɔhɔ, nka n tun t'a dɔn, tiɲɛ, ko a man ɲi walima n tun t'a dɔn ko a sen bɛ nin degré in na, siga t'a la belebele, nka Ala a donnen kɔfɛ, naamu, n bɛ layidu d'i ma fo n ka sa, ɔnhɔn, n tɛ segin a kan, Alahu akibaru, tari i m'a faamu. n'i jɛra jɛnɛya kɔ ten ka segin i kɔ k'i tilen ka ala ka sira minɛ a ka ca la lahara don solution na sɔrɔ a la i m'a faamu n ko a ka ca la lahara don solution na sɔrɔ a la n'o tɛ Modibo n'i ko i bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ bi min ma deli ka dɔ k'a la misiri kɔnɔ a kana fɔ ko kuncili b'a la dɛ N'i y'i jɔ juma fa jama na ko maa o maa kɛlen bɛ ka siɲɛ kelen kɛ k'o kun bɛ ci maa na bɔ misiri kɔnɔ Modibo maa tɛ bɔ bilayi o tun bɛ sɔrɔ kafirifinya tile de la bamanan tile josɔn ni bolisɔn tile mali kɔnɔ yan o y'a sɔrɔ danbe ni hɔrɔnya bi bilayi maakɔrɔbaw tun b'u disi gosi san kɛmɛ san bi kɔnɔntɔn san bi segin kɔ depuis ala ka n da ne ma faden to dun mais i b'a sɔrɔ bilayi o ye wulibali ye a ma deli ka faden to dun tari ma faamu musokɔrɔba san kɛmɛ a b'a kale depuis ala ka n da n ma deli ka walikɛ lankolon ye i b'a sɔrɔ wulibali don cɛkɔrɔba san kɛmɛ san kɛmɛ ni kɔ a b'a kale ko ne ma deli ka faden to dun bilayi i b'a sɔrɔ wulibali don nka bi o bɛ se ka fɔ yan a fɔ k'a lajɛ kɛ fo ah. minnu t'i dɔn kɛ n'o tɛ i dɔnbaaw t'i kalama de ah. wulibali tɛ yan kɔrɔ minnu t'i dɔn peut-être i bɛ se k'a fɔ olu de ɲɛna n'o tɛ minnu b'i dɔn ah. olu b'a dɔn i ye min ye wulibali tɛ Moro jogo ni danbe taara mais ni Ala hinɛna an na Moro an bɛna segin bilahi. a daminɛna kaban wa ni ala sɔnna a tɔ bɛ fara a kan ala ka layidu don bada tiɲɛ in ko ale ala b'a kɔrɔta de ni ko tiɲɛna waati o waati fo yɛlɛma ka na ka na ni dilanni wa o yɛlɛma dɔ de ye nin kira tɛ ci bilen dɛ nka yamaruw bɛ na ni ala ka jɛ ye olu bɛna dugukolo segin ala sagoya wa o yamaru dɔ de ye nin ni ala ka jɛ ye wa ni ala sɔnna an bɛ tiɲɛ sigi tiɲɛ minɛ ala k'a se dɔn ala k'o kɛ kira kama sɔla ala rasul mori a daminɛna dɛ o kamalen joli joli o bogotigi joli joli o cɛkɔrɔba joli joli o musokɔrɔba joli joli minnu ye tiɲɛ in mɛn ka tiɲɛ tiɲɛtigiya ka segin ala ma diɲɛ don o don depuis maa kelen kelen ni maa fila fila bɛ na k'a bɔ o la jama de bɛ suuru sisan don o don an nana layidu ta ka fara i kan an ka jɛ ka tiɲɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an nana layidu ta ka fara i kan an ka jɛ ka ko in kɛ ɲɔgɔn fɛ diɲɛ don o don jamakulu mori an b'a jigi n'o kɔnɔna mission ye min ye ni ala sɔnna a bɛna dafa ala k'a tɔ teliya k'a d'an ma ala k'o kɛ kira bonya kama kuranɛ barika kama sɔla ala rasul mori i janto i yɛrɛ la jogo tiɲɛna maa o maa bolo kafiriya tɛ dɛ bilahi hali kafiri ɲumanya o bɛ jogo juguya contre la kana sika e kunun an kɔrɔ bamakɔ yan ne m'a f'e ye ni so kun binna kɔnɔdimi bolo u b'a fɔ de ko muso min ma deli ka tana tiɲɛ k'o ka n'i pan kunna ko n'o kɛra ko kɔnɔdimi bɛ bɔ a la bilahi bamakɔ yan maa o maa b'a yɛrɛ kalama o ɲininka o b'a fɔ ko tiɲɛ Tari ma fa ala y'a jarabi fana wulibali kun don n'i ka so binna kaliya kɔnɔdimi bolo a ni tigɛtɔ muso min b'a yɛrɛ dɔn n'o panna kunna e ala a na sa bana wɛrɛ la nka o kɔnɔdimi kelen t'a faga bilahi o y'a sɔrɔ misiri yɛrɛ mɛ caya yan mɛ bi dun misiri tɛ ɲini ka na caya an si so ye fajiri fɛ maa ye se ka sunɔgɔ yan maa o maa ja ka fɛ fajiri fɛ sunɔgɔ banna haya ala sɔla haya ala fala fan bɛɛ fɛ mɛ ala kama i ka so ka bɔ ka bi yan ko muso dɔ ka n'i pan ala ka n'i ci n'i ka so ka di ye vétérinaire ɲini o ka na pikiri kan n'o tɛ n'a nana pan kunna mori hali n'a kun wulitɔ don a tɛ wuli bilayi ɛ eh, a yɛrɛ ye cɛ hakɛ min ye a t'o da dɔn yɛrɛ o bilayi n ko a ye cɛ hakɛ min jɛnɛya n'a fɔra a k'o fɔ bilayi a t'a da dɔn yɛrɛ a ye n'ala cɛ ni ala ye eh, muso jɛnɛyakɛbaliw bonya n'olu y'u pan so kunna a bɛ wuli ɛ eh, nin min t'a ka jɛnɛya kɛlen da dɔn n'o pan ne ka so kunna o bɛ wuli a min bɛ tigɛ ka bɔ a la. a tɛ wuli bilen o bilahi moro danbe ni hɔrɔnya taara mɛ ni ala sɔnna a bɛ segin i janto i yɛrɛ la jogo tiɲɛna maa o maa bolo kafiri ka kusa n'i ye wa silamɛya ka sira kan kira ko ale mɛ ci fila kama dɛ buyistu li utammima makarima al-akhlaq a ko ala ye ne muhamadu bila ka na de ka na jogobaw dafa kira tɛmɛnenw nana ni jogoba minnu ye o jogow binna ka tiɲɛ ala ye ne muhamadu de bila ka na ko n ka na jogow tɔ tilen ko n cira o de kama tari ma fa mana jogo tiɲɛna maa min bolo o bɛ se ka jate silamɛ fɛ bilen abada lezi ala kan'a tiɲɛ an bolo ala k'o kɛ kira bonya kama sɔli ala rasul naam

Segin a bɛ na a ye ni danganiya ɲɛ yɛrɛ yeko fila de don i ni tigɛlen kafiri ni tigɛlen a bɛ taa bila barizaku min na o ye sijinu de ye jahanamadenw ni bɛ mara yen de o tuma na ni bɛ ɲangata jahanama masibaw n'a ɲangataw la tuma o ye jahanama yeko fɔlɔ ye i ni bɛ jahanama kɔnɔ nka farikolo faralen t'a Ala ko a ti dan o ma dɛ, ayi, summa latarawunaha ayina liyaqin ko segin u bɛ n'a ye ni danganiya ka ɲɛ yɛrɛ ye, o ye lahara jugement kɔfɛ, tari i m'a faamu, ni ni farikolo faralen ɲɔgɔn kan i su wulilen ka na jɔ Ala ɲɛfɛ lahara i jugelen k'i ka juguman de cayara i ka ɲuman ye, o tuma na u b'i ngolomada ko ka t'i don jahanama kɔnɔ o de ye ayinal yaqin ye bilayi aw ye o ye danganiya ka ɲɛ sa o ye danganiya ka ɲɛ moro o ye masiba de ye kunbɛn cogo tɛ min na ala ka n'a sa ma so so na walahi muhamadu y'a f' u ye ko don dɔ la ne ala bɛn'u ɲininka u ka nɛma sɔrɔlen bɛɛ la bilayi
I bɛna ɲininka dɛ moro i ye nɛma o nɛma sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ yan bilayi lahara don ala ɲɛfɛ i b'a bɛɛ sɔrɔ cogo fɔ dɔrɔmɛ o dɔrɔmɛ n'i y'o sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ yan i b'a sɔrɔ cogo ɲɛfɔ n ye nin sɔrɔ namara de la nin ye sobi wari ye nin ye ɲɛ kun sigi kun wari ye nin ye janfa ta ye nin ye n ye nin sɔrɔ nin na ye a kelen o kelen a sɔrɔla cogo min i b'a ɲɛfɔ aw ye O ɲɛfɔ yɔrɔ ye baara ye sa ko b'an bolo dɛ bilayi mana ɲini dɔ yan i janto i yɛrɛ la moro ɲuman natɔ o kunbɛn i k'o minɛ ni juguman ɲɛsinna i ma hali n'o kɛra miliyari i jigin ka bɔ an ye ko sabu ɲininkali b'a kɔfɛ kana ɲinɛ nin kɔ i bɛna ɲininka i ka nɛma sɔrɔlenw na i ye dulɔki hakɛ min don I ye banfula hakɛ min don bololanɛgɛw sabaraw bilayi hali i y'i sigi jiri suma min kɔrɔ diɲɛ na yan lahara don i b'i sigi kun fɔ ala ye kana sika fewu a ma tiɲɛ de bɛ fɔ an ye silamɛya kun tiɲɛ fɔra an ye walahi anw filɛ nin balo ko juguya min na an tun tɛ balo la ne m'a f'i ye masalaw la don dɔ la kira ka saba dɔ kisi ni nɛma b'a ma n b'o kelen f'i ye an bɛ sɔrɔ ka dugawu kɛ fajiri fɛ a teliyabaatɔ k'a bɛ taa seli kira kɔfɛ kisi ni nɛma b'a ma moro a tora teliya la a ka sabara ninnu de furu kira sabara ninnu bɔra na teliya kɛra sumaya ye a y'a ɲɛnakala a bɛna mun de ye k'a ka sabara laka n'o ye pour ka se ka kɛnɛ kira kɔfɛ seli ye fajiri la tari ma fa a y'i to ka kabakurun ton dɔ ye so kɔfɛla dɔ la a ka teliya kama a hakili m'a ye ko wali ta don tuma min na a taara gɔngɔrɔ in ta kabakurun kelen ta o kabakurun ton la ka na a ka sabara dilan n'o ye
a b'a dɔn a ye kojugu kɛ tuma min na fo a tilalen sabara labɛn a y'i sen don a ka sabara kɔnɔ k'a bɛ taa a ma se ka taa ka da mun kan a miirila tiɲɛ don sabara ye n ta ye n ka sanu balo min bɛ n kɔnɔ n ta don nka ne ye n ka sabara dilan ni gabakuru min ye sisan ne ta tɛ wa hali n'i y'a tonnen ye i b'a dɔn dɔ de y'a ton ɲɔgɔn kan wa ne ma jɛn ɲini a tigi fɛ ka n mago ɲɛ Est-ce que ni ne taamana ni nin sabara ye ka taa seli misiri la ala bɛ sɔn ka ne ka seli minɛ wa ka sɔrɔ n ye wali kabakurun ta ka n ka sabara dila n'a ye ka sɔrɔ n ma jɛn ɲini a tigi fɛ bilahi nin kama a ye misiri la taa to yen ka to o so kɔfɛla in na k'a ka fajiri seli ka sɔrɔ k'i sigi ka sotigi wulili kɔnɔ k'a yeli kɔnɔ kabakurun ko a bɛna jaabi min fɔ ale ye a la n'a bɛ yafa wala a tɛ yafa a k'o dɔn min kan ka kɛ o ka kɛ bilahi kira ka sahaba dɔ kisi nama ban Moro a ma sonyali kɛ a ma namara kɛ a ma janfa kɛ a ma bin a kan a teliyabaatɔ ka sabara nun forokira a teliyabaatɔ ye wali gabakurun de ta k'a mago ɲɛ n'a ye gabakurun in ma kari a m'a tiɲɛ wa a m'a fili a tilalen a y'a bila a nɔ la mais ko ne ye n mago ɲɛ wali gabakurun na k'a sɔrɔ n ma jɛn ɲini a tigi fɛ est-ce que ni ne taamana n'o sabara ye ala bɛ n ka seli minɛ wa

k'i kɔnɔ fa o kini na k'i jɔ fajiri la ko Alahu akibaru wuli e ni Ala cɛ haramu kini e kɔnɔ Naamu. misiri kɔnɔ n'i ye da ka misiri kunna a t'a fɔ kafiri o bɔ misiri Wuli. kɔnɔ e ni seli man kan a b'a fɔ kulubali wulibali cɛ Ma wuli pewu. mais n'a y'a sɔrɔ an bɛ silamɛya de la nin ye kira ka sahaba dɔ de ye Naamu. min bɛ seli kira kɔfɛ Naamu. bilahi wali kabakurun tali k'a mago ɲɛ a la o kama a ma sɔn ka taa seli kira kɔfɛ ko sabu n'ale taamana ni sabara in ye ala t'a ka seli minɛ mais guloki min b'e la i b'a sɔrɔ cogo dɔn eh. sabara min b'i sen na i b'a sɔrɔ cogo dɔn banfula min b'i kun na i b'a sɔrɔ cogo dɔn kini min b'i kɔnɔ i b'a sɔrɔ cogo dɔn e denmuso bɛ taa jɛnɛya de kɛ ka malo ta ka nasɔngɔ di a jɔlen don ni kuransara ye a jɔlen don ni worobinɛ facture ye a tɛ baara la a tɛ feere la Moro i tɛ k'a barika bɛ ɲini a b'a bɔ min a bɔyɔrɔ dɔnnen don denmuso bɛ jɛnɛya kɛ ka n'o wari d'e ma o gulokiba b'i la a sabara b'i sen na a fugula b'i kun na e k'i jɔ wolo kan i denmuso jɛnɛya sara o complet b'e la ko Alahu akibaru ala b'o seli minɛ a t'a minɛ fewu Moro anw bɛ taa fo facture de signer aa nin ye waa kelen kelen ye nka i b'a fɔ n y'a san i bolo miliyɔn kelen n'o kɛra waa kelen don nka n bɛ waa tan d'i ma sabu gouvernement de b'a sara o haramu wari e bɛ kɛ ka balo o de la e ni Ala cɛ e jɔlen n'o haramu ye o b'e kɔnɔ a fini b'e la Ala b'e ka seli minɛ e bɛ deuxième ni troisième de ɲagami k'a feere ko premier don e bɛ marque chinois de namara k'o feere ko français don walima américain o wari b'e kɔnɔ e ni Ala cɛ Ala b'e ka seli minɛ n'o ye wa. kira ka sahaba bilahi a y'i sigi fo ka tile kɔrɔta Han. sotigi in kun ye yahudiya de ye kafiriw ti wuli joona tile kɔrɔtalen a wulila o waati a nana da yɛlɛ ka cɛ sigilen ye "Eh, a ko karisa e bɛ ne dala yan mun na Eh, a ko ayi ne bɛ kɛ ka so in tigi de ɲini Ee a ko dugu jɛbali ka n'i sigi n da la k'i bɛ ka so tigi ɲini e ka juru b'a la a ye mun k'i ye a ko ayi ne ka juru t'a la ale de ka juru bɛ n na a ko wa ne de ye so tigi ye ne ka juru t'i la a ko tiɲɛ don ne ye silamɛ de ye fajiri in na n teliyabaatɔ kun don n bɛ fɛ ka taa seli an ka kira kɔfɛ kisi ni nɛɛma b'a ma n'a kɔfɛ seli hɔrɔma sɔrɔ nka ne selen y'i ka so in yɔrɔ la yan n ka sabara furu kira kira kɔ seli nege bɛ n na o kama n ɲinɛna k'i ka gabakuru ta ka n ka sabara dilan n'a ye k'a sɔrɔ n m'a jɛ ɲini i fɛ mɛ n tilalen ye sabara dilan na n hakili ye n yɛrɛ sɔn n ko ne ye mago ɲɛ wali gabakuru na Ni ne taamana n'o sabara ye ka taa seli est-ce que ala bɛna an ka seli minɛ o ɲɛsiranya de kama n sigira yan fo n k'i ye an ka kuma kɛ ni min bɛ kɛ o ka sɔrɔ ka kɛ o kɔfɛ ne bɛ taa sigi kun foyi tɛ n na yan i ka so kɔfɛ ne tɛ an b'a kuma kɛ ne kɔni filɛ n ye mago ɲɛ i ka gabakuru na ni n kan ka wari hakɛ min sara walima ni baara min b'i bolo tile hakɛ baara min na n'i bɛ n bila o la tari i na yafa n ma n ye mago ɲɛli min k'i ka gabakuru na ka sɔrɔ n m'a jɛ ɲini i fɛ lahara don ala kana na taa minɛ o baara fɔ n ye n b'a kɛ ni wari de don a fɔ n ye hali n'a tɛ n bolo n b'a ɲini k'a ci bilahi ala kira ka sahaba kisi ni nɛɛma b'a wali gabakurun a mago ɲɛlen o la ka sɔrɔ a m'a jɛ ɲini a tigi fɛ o jɔrɛ o de filɛ k'a bila badenw ninnu n'anw cɛ ka jan dɛ ni ninnu kɔni kun kɛra silamɛ ye ɲakuma anw t'a ye bilahi ni ninnu kɛra silamɛ ye ɲakuma anw t'a ye ni anw kɛr'a ye i b'a sɔrɔ ninnu kun t'a ɲɛ dɔn i b'a sɔrɔ ninnu kun t'a ɲɛ dɔn bilahi k'a fɔ i bɛ so ta ka balo n'o wari ye ka tila ka sa ka don alijinɛ na ɛ ninnu kun t'a kɛ k'o ɲɛdɔn bilahi n ko ninnu kun t'a kɛ k'o ɲɛdɔn anw fɛ yan bi haramu yɛrɛ tɛ sɔrɔ bilen kuma tɛ halala ma mɛ ninnu siranna wali hakɛ ɲɛ fo nin degere e yɛrɛ k'a lajɛ bilahi nin kuma in ma se ka tɔ to yahudiya n'a ka kafiriya la a ko karamɔgɔkɛ ye ko i ye silamɛ de ye a ko kosɛbɛ a ko i bɛ muhamadu de kɔ a ko kosɛbɛ muhamadu de y'aw kalan nin wale hakɛ tanga in na nin cogo in na tan a ko kosɛbɛ hmm. e a ko wa ne yɛrɛ ye yahudiya de ye nka e ka nin kuma nɔɔrɔma in kama ala ye limaniya kiri n dusukun na ne dara muhamadu la ka sɔrɔ n kun t'a fɛ n tɛgɛ minɛ ne ta kalimatu sahada fɔ ka don silamɛya

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadiq muru kafiri limaniyara tan ka don silamɛya la munna ko a ye laadiriya ani wale hakɛ tanga a y'o min ye kira ka sahaba o mɛ alaji muru anw ni ninnu ye kelen ye
abada lezi anw b'a dabɔ a kama de k'i namara
An ni ala cɛla la tɛ dɛ an bɛ nisɔndiya de e ye ko n fɛrɛla ma n fɛrɛla ma e n ye gawa ɲɛ ko bi n ye dangatɔ ta tiɲɛ bi n ye miliyɔn tan de bɔ a kunna n ye miliyɔn kɛmɛ de bɔ a kunna an bɛ nisɔndiya n'o ye ka tila k'an bangebaw bila ka taa hiji n'o haramu nafolo E yɛrɛ k'a lajɛ i ba tɔɔrɔ fu o bɛɛ kɔfɛ ko anw ye silamɛ ye wuli kan'i yɛrɛ nɛgɛn kɛra masiba ye kira ko n nana jogobaw dafali kama a tiɲɛna maa o maa bolo kafiri ka wusa n'i ye siga t'a la pewu ala kan'a tiɲɛ an bolo amin ala k'o kɛ kira kama amin sɔli ala rasuli sɔli mana moro waati koronna kosɛbɛ wuli kama an b'a kuntaala surunya t'a la bawo mun de tari i m'a faamu basiru ka laɲini ni ala sɔnna nin tɛna kɛ sigi dan ye ayi ni ala ka jɛ se bɛ ala ye ni ala ye waati fɛrɛ an ye ni porokaramu nɔgɔyara an bɛ segin ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni ala ka jɛ jɛ min bɛ an baden ninnu cɛ ala kama jɛ de don tari ma faamu o layidu kun bɛ kaburu de kɔnɔ fo saya abuduramani a n'a tɔw an bɛ ɲɔgɔn dɔn foyi kama ni ala kama tɛ daramani a bɛ ne ye don fɔlɔ min na ne n'a bɛ sigi ne ma fili o kɛra salon ko ne ye kaliwa min kɛ n bɔra kaliwa la an nana dugawu kuncɛ la misiri la n'aw hakili b'a la o don ne ye daramani sera so kɔnɔ ye a ko faruku nin y'a san caman ye ne b'i lamɛn wa n sɔnna depuis min ye
a y'a fɔ n ye a delila ka n wele telefɔni na k'a ka ko dɔw ɲɛfɔ n ɲɛna ne y'a bilasira o la a y'o kɛ i b'a fɔ o fɔra a ye cogo min na a ko nka bi n y'a kanu sa ka na n tɛgɛ da i tɛgɛ ka layidu d'i ma n b'i kɔ nin tiɲɛ dɛmɛli la sa fo kaburu kɔnɔ tari ma faamu ne ma fili a kɛra salon de ye o tɛ k'a
minɛ o la fo ɲinɛ Ni min ma fara kanu ni danaya kan o ma bɔ a la tari ma faamu fo ala sɔnna ale sababu la bi ikimaludini komite sigira ɲamakɔrɔ yan tari faamuya cɛ joli joli muso joli joli minnu ye layidu ta ale sababu la ka don nin ko in na ko an ka jɛ ka tiɲɛ dɛmɛ ɲɔgɔn fɛ tari ma faamu o tuma na tange ko b'a laada kan
anw min ye yanka den ye mm. ale sababu la ni ala ka jɛ ye sabu bamanankan ko ten ni maa ɲinɛna i jujɔn kɔ i laban b'i kamanagan a ma dabɔ diɲɛ nata kama dɛ ala ko de y'an jɛ o de y'an fara ɲɔgɔn kan wa tange o ala ko in don tange o lahara ɲini ko in don diɲɛ nata t'a la an yɛrɛ bɛ yan de ɲani saya cɛ ni ala ka jɛ ye o tuma na ni ala sɔnna min ma se ka ɲɛ sen o na ɲɛ siɲɛ wɛrɛ an bɛ dugawu kɛ an balimakɛ in ye a n'a tɔ bɛɛ ala k'an bɛɛ sabati layidu min b'an bolo ala k'an sa a kan ala kan'an kɛ nafigi ala kan'a tiɲɛ an bolo ala k'o kɛ alaya kama ala k'o kɛ kira bonya kama soli ala rasul tuma na an bɛ kuma kuntaala surunya ka kuma segin an ka maabaw ma n'olu tilala sa an bɛ sɔrɔ ka jɛ ka fatiya ta ka soli kira kan n'an bɛɛ ka hamiw ŋaniya ye an bɛ sɔrɔ ka kɛnɛ wuli ala ka jɛ soli ala